ekele m ụnụ ndị bịara abịa abụ m obi George ee Onyekaba obi Nnewichi Nnewi afịọlụ ụnụ na-ajụ m maka ya. afịọlụ bụ ife a dị mbụ eme na Nnewi and uh, all of us those who are still living now we are born into it we grew up witnessing the afịọlụ festival partaking in afịọlụ festival afịọlụ bụ emume ndị be anyị bụ ndị nnewi ji ekene chineke na chineke debere anyị ndụ kọọ ji kọọ akpụ kụọ ọka kụọ egwusi kụọ ede and other akụlụ ubi niile dị iche iche wee dị ndụ lụchaa ya afịfịa tinye manure wee dị ndụ chọọ ka anyị harvest ya ka anyị bido liwe afịa ọlụ na-egosi anyị na anyị na-akwado iji harvest akụlụ ubi niile anyị tinye n'ubi ebe dị iche iche within the Nnewi sub-region ka anyị wee libezie elibe dịka nni chineke wepụtara anyị ọ kwanụ mmemme a anyị na-eme ka a na-akpọ afịa ọlụ n'ala be anyị a bụ nnewi afịa ọlụ adịrọ n- o nwerọ gain dị na afịa ọlụ ma ife dị mma anyị ga-amụta n'afịa ọlụ in the first place ọ na-eme ka Nnewi gbakọnata ọnụ once every year ọ na-eme ka ndị Nnewi fụ ndị Nnewi ndị si mba ofesi dị iche iche ndị si ebe dị iche iche na Nigeria Lagos Port Harcourt Enugu and other places where ebe ndị Nnewi nọ ha kwado nata na na-eme ifejiọkụ ọ bụrụ ife na-egbu anyị ọgụ so ọ na-eme ka anyị ncha niile na-afụkọli onwe anyị anyị nwee ike ya afụ mmadụ for a good number of months ma during the festival new yam festival ọ ga-anatalịlị ka o wee partake ya ị na-afụkwa anya mara na road nwanne nwanne ya makwa na road ya ndị ndị be anyị nọ si na ana mmadụ fanata ma na anyị nwa na ọdụ ka anyị nwa bụ ndị na-enedo obodo anyị na anyị ga-akpa anwụrụ ọfụma ọfụma nụ because na onye nọ n'ụlọ ga-enwe onye nọ n'ọfịa onye nọ n'ọfịa ga-enwe onye nọ n'ụlọ ọ na-abụ onye nọ n'ọfịa enwere onye nọ n'ụlọ ọ na-ata onyinyobe enyinyobe maka onwere onye ga-awụ ụkwụ n'ala then ọ na-abụ onye nọ n'ụlọ enwere onye nọ n'ọfịa mfịa ahụ If- ife anyị eji ego mee afịagbuwe so ọnụ ichita anyị afọ ha nata like this ha na-abịa ha na-etu anyị afa na-ekene anyị anyị a na-enwe ego anyị ji akpọ anwụrụ wee nwee ike na wee nwee ike dị ndụ arụ adị anyị mma ya ewere alụlụ ọha na eze ọlụ with the advent of modern development in the Nnewi His Royal Highness Igwe Dr. K.O.N. Orizu, ife m na-akpọkarị ya awụ ezigbo nna m ukwu ka ọ bụ o kwuru na ọ ka mma ka a na-agbakọsị afịa ọlụ ọnụ Obi Uruagu dọnyere ukwu support ya Obi Umudim dọnyere ukwu support ya and my humble self inclusive as Obi Nnewichi dọnyere ukwu support ya na ọ ka mma ka Nnewi na-agbakọsị afịa ọlụ ọnụ than ịdị na-agba iche n'iche Because ọ wụ na anyị dịkọsị ọnụ dị n'igwe we can make mountain to move and the mountain will move. Mana anyị bịa dị n'iche n'iche ndị anọla ebe a ndị anọla ebe a ndị anọla ebe a we cannot achieve any meaningful development not to talk of ịchọtanwu nke lulu anyị n'ebe dị iche iche ndụmọdụ m na-adụ ndị niile na-eti mmanwụ maka afịa ọlụ a ma Okeke ma Okafọ dị n'ime ha ma nnukwu mmanwụ ma obere mmanwụ dị n'ime ha onye anaje gbara ọgwụ aṅụ anyị nwa bụ ndị Nnewi chọrọ ka afịa ọlụ ahụ adị very peaceful everywhere within Nnewi ọ ya-adị very peaceful nnukwu mmanwụ ga-eji nwayọ pụta ọ nnukwu mmanwụ ka a na-akpọ ha ha pụta eji nwayọ mee ịnyanga asị nnukwu mmanwụ ọ na-akpuo obere mmanwụ pụta afụkọ ọha owetụna onye eme ịnyanga o wetunata onwe ana wee mee ịnyanga na obere ob- ọ obere ka a kpọrọ obere mmanwụ so obere mmanwụ ya eji nwayọ nwee onwe onwe Ee, onye tiri mmanwụ na-akpagharịcha a ya-apịa mmadụ ịtarị a ya-apịa nwoke ịtarị a ya-apịa nwa- nwaanyị ịtarị quite unlike ife I witness in the previous afịa ọrụ mmadụ abịa ya nwụzi na na na-agba afịa ọrụ anyị Nnewi agwago ndị our security apparatus our security agents ka ha dị more vigilant fortifyịa fa bunye fa moto nyekwa equipment ka fa wee na-agagharị during the Afịa Ọlụ festival iji wee fụ na a ma nnụ ọgụ iji wee fụ na o nwerọ mmanwụ na-emesi mmadụ ike o nwee mmanwụ mesi mmadụ ike e bulie tii na moto buje n'ajọ ọfịa ebe a na-ahapụ mmanwụ na mmadụ ada anọ o nwere ajọ ọfịa a na-ahapụ mmanwụ so o nwee mmanwụ kpara aghara e kechie ya tinye na moto buje ya na ajọ ọfịa luo hapụ ya maka ibupụta ya ebe ndị mmadụ nọ mmanwụ kpughe ha n'ihu ya O- o- ụlọ atụwa so ana m enye ha ndụmọdụ onye ọ na-agbara ọgwụ ya ṅụọ ka anyị wee fụ na anyị gbara Afịa Ọlụ ahọ a ọfụma ọfụma the organizing committee na-anwa rinne

anyị ama mgbasasị anyị ga-ejikọsị aka ọnụ na-azọ Nnewi anyị bụrụ Nnewi anyị ka anyị wee nwee ike keta oke niile nke luwela anyị ebe dị iche iche within Nigeria. Anaedo Online has been performing wonderfully well uh, since inception of Anaedo Online. Uh, you guys have been doing very well, uh, protecting and projecting Nnewi and the Nnewi issues everywhere to the world,